Wawasfumu Wawasfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi pastor amene afuna kuphedwa ndi ma membala a tchalitchi yake. Pastor ameneyu dzina lake ndi Oshomoloshi mu chizungu timati Peter mmenemo ndi mu Hausa dzina lake ndi Oshomoloshi. M'dala ameneyu amakhala ku South Africa. kumene kuli tchalitchi yake komwe uko kwa Themba. Koma mnyamatayu amachokera ku Nigeria. Mnyamatayu anatsegula tchalitchi yake mu chaka cha 2018. Wakhala akuthandiza anthu mu tchalitchi yake kwa nthawi yayitali yee. Nde mu tchalitchi mwake munali mtsikana wina amene amatchedwa Mercy Ndhlovu. Mercy Ndhlovu anali mtsikana olimbikira kupemphera. Nthawi zonse amapita ku tchalitchi ndi mamuna wake. Amapita kumabwerako, amapita kumabwerako. Ndipo pastor uja ankamutchula Mercy my dear my dear koma mamuna wake sankalabadira zimenezi ankangoti mwina pastor-wa akufuna kumulemekeza mkazi wanga nkana kumamutchula my dear nde anthu aja amakhala bwino bwino ee nde tsiku lina Mercy anapita ku church ndi mamuna wake zotsatira zake anabwera atakwiya mamuna wake atamfunsa chachitika nchani sadayankhule china chilichonse anangomuuza mamuna wake ku chalichi kuja sindidzapitanso mamuna uja anali odabwa Mkazi wangayu chamuchitikira ndi chani? Ndipo wamulakwira ndani? Koma sanazitengere anazisiya nde amakhala ee amapita yekha ku church kuja anapitako kwa ma week atatu ali yekha. Zotsatira zake tsiku lina Mercy anamuuza mnyamata uja udziwa chani week ino ndipita nawo ku church anali osangalala kwambiri anapita ku church anapanga zofunikazo za ku church-zo ndikubwerako ali osangalala kwambiri nde mnyamata uja anali odabwa ah chochitika ndi chani kwa mkazi wangayu Amakhala he daily amapita kuchalichi kuja kukakhala zochitika amapita kukapanga attend anali osangalala. Nde week yatha phone ya Mercy idagwa pansi itagwa pansi phone ya Mercy idapanga crack LCD zotsatira zake adaitenga kukakonzetsa okonza uja anaikonza bwino bwino koma LCD imene anaika pa phone paja idali ya China anampatsira Mercy LCD ija siimagwira bwino bwino zotsatira zake Mercy anapitanso kwa Najeriya uja kukamuuza kuti LCD imene mwandiikira ndi ya China. Najeriya uja amanena kuti LCD imeneyi ndi ya original, iPhone samakhala ndi LCD ya China ndi zimene amakamba. Zotsatira zake anthu aja adambokangana. Ali mkati mokangana he, Mercy anamuuza Najeriya uja, tiona. Najeriya ujanso anamuuza Mercy, tionetsana. Wina aliyense anayendera yake. Najeriya uja ndi pumapuma mpoti munthawi imene amakonza foni ya Mercy, Analowamo mkati ndipo anapeza mapikitcha osakhala bwino ndi mavidiyo a Mercy ndi Pastor. Zotsatira zake, anatenga mapikitcha aja Mercy asakudziwa. Ndiye Mercy nthawi imene ananena zoti tionetsana, iye uja zinamkwiyitsa kwambiri anayamba kupanga post ma pictures aja pa intaneti. Zotsatira zake mamuna wake wa Mercy adaona. Mamuna ake a Mercy ataona anapita kunyumba kuyamba kumfunsa Mercy, iweyo ndi pastor aja pali ubale wanji? Mercy ananena kuti palibe. Chifukwa chani ukundifunsa? Mamuna uja ananena zoti ah ndimakhala odabwa pastor uja amakutchula dear dear tandiuze chuchitika ndi chani? Mercy ananena kuti palibe. Kenako anamfunsaso Mercy nthawi ina yake udakwiya. Unkati sumafunanso kupita ku church chinachitika ndi chani? Mercy ananena kuti palibe, sindimafuna basi. Zosatira zake mamuna uja anamuonesa Mercy ma picture ake ali ndi pastor bwino lino komanso ma videos komanso ma screenshot a chat history yawo. Mu nthawi imene anakwiya Mercy anawapempha pastor aja ndalama yokwana 10,000 nde sanampase. Anamuuza kuti ndikupatsabe ndikaipeza. Zotsatira zake Mercy anakwiya chifukwa choti ankadziwa zoti pastor uja ali ndi ndalama sakufuna amupatse. Anakwiya ndiye atamupatsa ndalama zija ndipamene anapanga chiganizo chomapitanso ku tchalitchi kuja. Mu message yawo analemba kuti iwe ngati sundipatsa ndalama imeneyi ndisiya kubwera ku tchalitchi kwako ndipo sudzandionanso, sindufuna nzikuona. Zosatira zake pastor aja anatumizadi ndalama ija ndipamene Mercy anayambanso kupita kuchalichi kuja. Mercy ataona zimenezi anayamba kupepesa. Zosatira zake mamuna uja anamtibula Mercy. Panopa Mercy ali kuchipatala. Koma pastor uja akuthawa chifukwa choti mamuna uja wanenetsa kuti akakumana ndi pastor uja ampanga zinthu zosakhala bwino. Nde panopa pastor yo akuthawa. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu ena ake mutengereso phunziro. Akuluakulu kumakhala osamala ndi azikazi anu osamawalola kuti azigwilizana ndi ma pastor ngati pali anthu amene athetsa ma banja a anthu ndiye ndi ma pastor ma pastor ambiri ndi osalongosoka ndipo amabwera ndi timawu eti dear bae how are you iwe kukomedwetsa ndipo mkazi wakoyo akakhala ofooka ndikukomedwa nzimenezi zotsatira zake akudyera beans ndi zimene amapanga amabwera ndi timawu tofooketsa hey bae how are you ndiye mkazi wakoyo akamamwetulira hey bae how are you hey bae how are you zotsatira zake amakugonera mkazi wako pasta sakuyenera kukhala mnzake wa mkazi wanu sakuyenera kuyambira lero zimenezo lekani tengani phunziro pa nkhani imeneyi